Tar éis do Phort Láirge an lámh in uachtar a fháil ar seaimpíní na hÉireann an Clár, an raibh an buntáiste baile i bPáirc Uí Bhreathnaigh chun tairbhe dóibh arís nuair a thugadar aghaidh ar na fathaigh ó Luimneach? Nó tar éis sos coicíse, an mbeadh Luimneach tagtha chucu féin tar éis a gcomhscóir in aghaidh Tiobraid Árann? Mac Dara Mac Donncha, i mbun na tráchtaireachta.
An t-atmaisféar seo. i bPort Láirge agus an dara cluiche in imeacht seachtaine, go deimhin díreach sé lá ó d'imir siad ceann deireanach. Siúd é Diarmaid Byrnes, fear as Tobar Phádraig, osclaíonn Diarmaid na guaillí, tugann sé faoi, bhfuil scór eile fós faighte ag Diarmaid Byrnes i ngeansaí Luimnigh, go deimhin tá! Puc amach, titim agus é. Sin faighte ag Barry Nash. Geansaí uimhir a seacht inniu, amantaí caitheann sé ceathair, chomh héifeachtach céanna in aon áit. Siúd é Shane O'Brien, duine den chúpla duine nua, O'Brien ag casadh thart, uillinn níos fearr cruthaithe aige dó féin, buailte go hálainn aige. Ceann mór fada suas ar an gcliathán, go dtarlaíonn a leath cúl, Patrick Fitzgerald, ag éirí go hard, ní fear ard é, rinne sé go maith breith ar an gceann sin agus rinne sé níos fearr fós í sin a bhualadh, an-chúilín, chéad ceann ag na Déise. Kyle Hayes ag teacht amach, buille faighte ag Kyle Hayes, tá an imirt ag leanacht. Tá sé ag rith síos an taobh anseo anois. Faighte ag David Reidy. Reidy fós isteach Cian Lynch. Ah, pas álainn ag Cian Lynch ar aghaidh Adam English. Adam English ar lánluas. Adam English thar an trasnán. Bhí an pas sin gleoite ó Chian Lynch. Arís tá an t-am ag Luimneach. Tá, mar imíonn sé ard ansin ceann faighte ag Tom Morrissey, Tom á bualadh fíor ard, á bualadh thar a ghualainn is an rud is tábhachtaí do Luimneach thar an trasnán. Síos an taobh ansin, tá sé sin faighte ag Jack Prendergast, Jack faoi bhrú, giorraíonn sé greim ar an gcamán agus an-chúilín ag Jack Prendergast, is anois níl eatarthu ach péire. Kyle Hayes arís ag teacht mar a bheadh traein. An pas ar aghaidh go Tom Morrissey. Tom ag dul trasna na páirce. Ó, botún déanta ag an gcosantóir. Siúd é Shane O'Brien anois. Deis ag Shane O'Brien uillinn ghéar buailte arís ag Shane O'Brien. Ó, an cuaille buailte ag Shane O'Brien. An dearg-mhí-ádh ar an lántosach. Breathnaigh ar an iarracht ansin. Cheap go leor go raibh sé sa gcúl. Poc buailte go sciobthaí, faighte ag Jamie Barron. Jamie ag casadh anois, buailte ón taobhlíne, sin iarracht uaillmhianach ag Jamie agus sin iarracht iontach ag Jamie Barron, fear atá ag imirt thar barr ar fad do Phort Láirge. Luimneach ag teacht amach arís Kyle Hayes. Hayes ag fanacht taobh céanna páirce. Ceann íseal buailte isteach. Gearóid Hegarty, Hegarty ar aghaidh go dtí Gillane, Gillane ag éalú, Gillane ar an gcliathán ar dheis. Bhfuil tuilleadh cúilín eile aimsiú? Tá! Breathnaíonn sé an-éasca nuair atá máistrí i mbun na ceirde. Tús sa dara leath mar sin. Port Láirge ag iarraidh an bhearna seo a laghdú. Bhí sé déanta ceart go leor an dá chúilín deireanach sin bhuel d'fhág sé go bearna eatarthu. Sin faighte anois ag Mark Fitzgerald. Mark Fitzgerald an phasáiste, Mark Fitzgerald ard agus Mark Fitzgerald thar an trasnán. Díreach a bhí uathu. Meá fada ansin. Faighte ag Aaron Gillane. Aaron Gillane ag casadh. Aaron Gillane agus mar atá déanta aige go mion minic i ngeansaí Luimnigh, cúilín eile. An-chruinn go deo. So tá seacht gcúilín eatarthu. Ceann caite amach ar taobh, faighte ar ais ag Barry Nash.

An mbeidh sé seo thar an trasnán, sin draíocht! Níl aon fhocal eile dó ach draíocht. Féach ar an mblocáil i dtosach, sin an chaoi ba chóir í a mhúineadh agus, á, an piocadh suas sin, álainn ar fad. Amach ar taobh anois agus an sé chúilín sin fós eatarthu. Seilbh ar ais ag Luimneach, Tom Morrissey á cur ar aghaidh. Cóngarach don taobhlíne. Ar ais go Cian Lynch. Cian Lynch ag breathnú ar a sprioc, an mbeidh cúilín uimhir a trí? Go deimhin beidh. Billy Nolan, ceann seo, ceann seo ar thaobh na láimhe deise ag iarraidh a choinneáil amach ó Kyle Hayes. Sin é Stephen Bennett, rinne sé go maith breith ar an gceann sin os cionn Mike Casey. Bennett ag tabhairt faoi, bhfuil a chéad chúilín ón imirt? Tá! Agus an-iarracht! Luimneach ag teacht arís. Aidan O'Connor anois isteach ar an gcliathán. Á chur dtí, faighte ag Shane O'Brien. Chomh héifeachtach Shane O'Brien. Scil, neart, luas, gach rud aige agus anois tá an ceathrú cúilín aige! Ardtaispeántas. Sliotar le teacht anois. Titeann an sliotar. Fear slogtha arís. Imreoir ag iarraidh ardú agus tá an fheadóg dheireanach séidte ag Colm Lyons, bua slachtmhar, compordach ag Luimneach.